ọra na eze mma mma nụ mma mma nụ nke onye chili ya zelụ ama m na anyị nọ ọfụma ama m na ife dị mma ekenekwa m unu taata bụ afọ afọ n'ejije anyị bụ on earth ama m na ife dị mma ama m na onye ọbụla na-akụkpọli taata n'ejije anyị a bụ on earth na ana nke anyị ji wee wetala unu nke anyị ji bịa taata bụ onye malụ ife ga-ese okwu nya emekwana ya onye malụ ife ga-ese okwu nya emekwana ya ọ kwa ị ma na igbo na-agwa anyị na-asị ka anyị wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ ntị adịkwa ị ghọtala ya o so n'ife anyị ji asị unu na onye malụ ife ga-ese okwu nya emekwana ya onye ga-abụ o je o mebie ife mmadụ ma ọ malụsị ife na-adịrọ mma o mee nya o mesịa ọ sị sị gbaghalị ya na ya marọ mgbe ya ji mee m wee jụọ gị sị gị na ọ bụ i loro ililo i chere echiche mgbe ị na-achọ ime nya bụ ife onye malụ ife ga-ese okwu nya emekwana ya ọ bụrọ ikunye enwe mmili bụ isiokwu na ọ n'ịnata ya iko a i ji kunye ya mmili ka anyị na-eche echiche mgbe ụfọdụ ime ife ọma dị mma imelụ mmadụ ife ime ife anyị ma ziri ezi bụ ife ọma mana anyị ga-etinyeli ya akọ na uche maka na enwere ụfọdụ ife ga-abụ i mee nya o sizie n'ife ọma pụọ ọ bụrụzielụ gị ọgbata uhie bụrụ gị ọghọm bụrụ gị ife ọjọọ ka m nye gị ọmụmaatụ onye na-enwerọ ego nya na ezinụnọ ya ya-eji li nni ikekwe obele o nwere enwe onye nọ na mkpa onye o ji n'onu abịa yọọ ya ego i wee mee maka ife ọnụ ụwa ga-ekwu i welụ nke i nwere enwe welụ nye ya o kwe gị nkwa na ya ga-ewetelụ gị ikekwe ọ sị gị izu ụka naabọ ga-abịanụ ofu ọnwa ga-abịanụ gekwa ntị ọfụma tọọ ntị n'ana onye nwelụ mkpa ọ ka na-achọ ka ọ ga-esi gboo mkpa ya o gboberọ dị ya ọ na-achọ ka ọ ya-esi nata gị wee gboo ebee ka ọ ya-esi nwetazi nke a ọ ya-eji wee nyeghachi gị ya ị ghọtalụ ife m na-ekwu o wee bụrụ gịnị ịma na ọ ga-ese okwu ịma na ọ ya enyenwu gị maọbụ na ọ ya enyeghachi gị ya o nwero ikike o ya eji nyeghachi gị ya n'ofu izu ụka ma izu ụka naabọ na-abịa abịa i wee mee maka ife ọnụ ụwa ga-ekwu i welụ nye ya ifugo na ife ị na-akwado ọ bụ esemokwu ka ị na-akwado ka o mee onye mara ife ga-ese okwu nya emena ya mmadụ pụtalụ jee ebe mmadụ ibe ya debele ife ọ gwarọ ya agwa o jee welụ ife onye ọzọ onye a apụtazịa ọ sị ya nya biko nya ewena iwe na nya jikwa wee were ife a wee mee ife ị sị nya ewena iwe ka ị kpasugolu ya iwe ị ga-abụzi ogbenye bụla amoosu ntị adịkwa asị m onye mara ife ga-ese okwu nya emena ya ịma na ife anyị na-ekwukwa n'ife niile a bụ na anyị na-eme ka ụwa dị mma na ime ụwa ka ọ bụrụ ezigbo ebe obibi ya bụ na chukwu ka o si wee kee anyị ka anyị tinyere ya akọ na uche i jee na ụfọdụ ime obodo anyị dịgasị iche iche ị fụ na mgbe ụfọdụ ife na-ese okwu na ụmụnna maọbụ ife na-eselụ a rapụgodi nke ụmụnna etiti nwanne na nwanne etiti enyi na enyi etiti di na nwunye etiti ee eh, kedu ife m ga-akpọ ya ndị na-alụkọsị ọlụ mgbe ụfọdụ ife na-eselụ ndị mmadụ okwu ọ bụ ndị ọzọ ọ bụrọ fanwa maka na mmadụ naabọ na-adị na mma ma na ụtọ ọba eneta aghara mana onye ọzọ ga-ebute esemokwu ga-adị n'ime fa ana ife niile a ga-ebute esemokwu ọ bụ na onye malụsị ife ga-ese okwu o jee mee ya o sebezie okwu onye ahụ ewee sịba na ya amarọ o na ya amarọ mgbe ya ji mee maka na gịnị i chebalụ ya echiche tupu i wee mee ka m maalụ gị atụ onye na-achọ ịgafe okporo ụzọ a na-asị ya nekwa anya ọfụma ụgbọana eme kụgbuo ya o tibe mkpu sị gị mba chukwu ajụ ee chukwu napụ ekwensu ike ọbala jizọs m wee na-ajụ gị sị ị fụ na obi adịrọ gị mma na ị bụ onye obi akpọ maka mgbe ị na-achọ ịgbaba n'okporo ụzọ a na-asị gị nee anya ị jụ na ị ma-ene anya nke ị na-ekwu chukwu jụ onye ọzọ ka ị na-achọ ikonye ọnwụ gị n'isi chukwu jụzie ka ụgbọala onye ọzọ na-agbapụtazi ọ pụtazie maka na ọfụrụ gị ka o wee mebie rapụ ịkụ gị di anyị anya saakwanụ unu anya saanụ onye mara ife ga-ese okwu nya emena ya ụwa anụnwa anyị nọ na ya amagbukwana onwe ya na ụfọdụ ihe na-akpakwana anyị bụ akọ na uche ka anyị etinyele ya ilo na asị adịrọ mma maka na ilo na asị a adịrọ mma ị nechaa anya fụ na ogwu ga-ama gị ị manyena ụkwụ ebe afụ ebe ogwu dị ị na-aghọta tọkwa ntị na ana ka ị nụ ife a na-ekwu ọ maka ọdịmma ka anyị na-ekwu anyị amarọ ife niile uche nke anyị ka anyị na-ekwu mana ngị nwa na onwe gị bụ mmadụ dịka anyị nwa si bụrụ mmadụ chebala ya echiche ị kwụba aka gị ọtọ na-eme ife dị mma chee echiche tupu ị mee ife ọbụla ị fụ na ị ga-agbalụ nsogbu na ọghọm na uke niile ụfọdụ ife dị iche iche ị nwere ike ịgbalụ ọsọ zeelu ya maka gịnị isi ana adị atọ ebe a kpọrọ ya ikekwe isi onye dịka gị ehe omi isi ana ada atọ ebe a kpọrọ ya ị malụ ife ga-ese okwu emekwana ya a na-akwụkwanụ n'iru ụnọ onye ụjọ wee na-atụ aka ebe dike bibulu nkwụcha abụrọ ụjọ nwanne m na nkwụcha abụrọ ụjọ ndụ bụ isi akụ na onye dị ndụ ya agbalụ first ndụ kachasị ife a ga-azọ gị ndụ ka ị ga-ebu ụzọ chekwaba ka oyibo na-akpọ ya self preservation biko nna nne tọọ ntị n'ana zeelụ ụwa bụ afa mmadụ ị malụ ife ga-ese okwu emena ya welu ndụ gị mere ife ndụ ka akụ anyị bitekwa n'aka mgbe ụfọdụ dị anyị n'aka onye mara asụ sụọ n'ikwe ị marọ asụ ị sụọ n'ana mana nke bụ eziokwu bụ sị wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ onye malụ ife ga-ese okwu nya emena ya ndị be anyị ekenekwa m onye ọbụla ọzọ nya makwalụ anyị mma dị ka m si kwu ọ ka bụ nwanne unu nwoke eze ubom n'ejije anyị bụ on earth na ana esikwanụ m ebee wee na-ezitere unu ozi a esi m afọ egbu